ndị be anyị ana m ekene onye ọbụla eji m obi mwute wee bịa ee maka ee ọ na-abụ ọ gbajuo o bido gbafuwe ife ju akpa machie ya ọnụ ife karịa a tụọ ya aka ee anị igbo aṅụọna ọbara ṅụbiga oke ọ na-ewute m ọ na-ewute m ịma na ọ da-adị mma ka first page akwụkwọ nwee error maka o nwere ana ịma na obi ya jụọ onye na-agụ nya bụ akwụkwọ oyi ọ da-adịkwu mma ka ụkọchukwu ya eme mistake o bido na katidral o kwesịrị ibido na out station ka o wee zoweta ya e nwee ofu onye na-asị na comment section na m asịrọ my fans happy new year nke bụ eziokwu na epostu ya o si na mgbe iji wee fụ ya mana ọ bụrọ ịsị happy new year wee ebe obi maka enwerọ ife m fụrụ dị mma na this new year for now obi na-agba m njọ e jewe ebe a na-enwe ọṅụ jewe ebe a na-eru uju onye ma ife ya-ejewe ebe a na-eru uju ọ ife akwụkwọ nsọ kwuru erukwazie mgbe anyị enwe ọṅụ enwe ọṅụ anyị ka na-akọkwa nke ahụ ụfọdụ ndị kọrọkwa nkuzi wee bịa amarọ m ife anyị na-arịa n'anị igbo nke a biko ee ụfọdụ sị na new year erubeghị na ọ n'udu mmiri ka new year na-eru ọ ka anyị kọwakwa nke a ụnụ achọ ka anyị rapụzie nnọọ ife ọbụla gbasara nnọọ civilization ka anyị nchachi ya kwa na iji okwute wee mee calculator ee isiwe nri n'usekwu hapụ gas nya agbaghị nnọọ nkịtị ịkọrọkwa nke a bịakwa na new year bụ n'udu mmiri eh? ị ma na ị ya-akachakwunu Monday kacha Tuesday akpọzina ife niile afa a gụwazie eke na ori afọ na nkwọ ife nji wee bịa ebe a abụrọ maka nke a na-ekwu nọọ maka onye sị na m asịrọ happy new year maka ị nọrọ fụ ọrụ m na-alụ ị fụ na kalenda ga-adị iche na nke ndị mmụọ ji alụ ọrụ ife emego ụmụnne m ife emego ndị be anyị emego ndị be anyị ife ndị be anyị emego ndị be anyị ife mana mma agba mbọ na-eweta history i will keep on recalling history to the current youths ka ha nwee ike na-ada acquainted with the past maka history na-agwa ndị mmadụ how far they have gone and where they are going ife dịka naijiria naijiria na-aga without direction ụnụ ma na enwerọzi history na school curriculum ọ nya kpata naijiria ji aga zigzag mgbe e kwuru naijiria jaga jaga oge ahụ naijiria maka onye enugwe ka ọ bụ tizieri ya kịta o wutere m hinne maka akụkọ a nụrụ mere na 30 Disemba maka ọtụtụ mmadụ anụbeghị ya o wutere m hinne ife mee n'Ihiala after ka e nwechara stampede rice stampede na Ọkịja ụnụ ma mmadụ one nwụrụ ebe ahụ nya ka e nwere ofu onye na-akwa ozu n'Ihiala akwamozu gbagotakwanụ e nwezị ụmụnna anyị ọdịka mmadụ ọdịka mmadụ a na-anụkwa afa ha o nwee onye nke akpọrọ isi na nya bụ ife a kpọrọ Ọlụchukwu Global Services ndị ma onye ọ bụ sị na ọ na-etikarị ọnụ n'okwu ka obodo ya esi dị mma ma redio Sapientia ọtụtụ ebe o nwere ụtụtụ ọbụla ọ da-akpọ na Morning Express otu esi wee na-akọ maka ya ọ ha nwa bụ ndị na-akwa ozu a otu esi wee kwu na ọ na ebe ahụ a na-akwado akwamozu amarọ m ife meenụ ọ dị ka asị na enwe ndị amị obodo a n'ebe ahụ nya ka unknown gunmen pụta wee kpọghepụ egbe sporadically otu esi wee kwu wee gbarụ ndị mmadụ debesị ya n'ala as at the moment m na-anụ akụkọ a na enwere ozu 8 or 10 enwe casualties different degrees of injuries otu esi wee kọ o wute m o wute m nke bụ eziokwu maka ife niile ị fụrụ anyị na-ekwu na-eti eti na-akpọ akpọ ee anyị ma na ụmụnne anyị a na-anụkọ ife anyị na-ekwu ma ndị bu egbe o ma ndị gbara agba o ma ndị ka na-eche ịgba agba enwee n'ebe esi wee mejọọ onye mana anyị atọ wee kwafuwe n'ọbara bikonụ onye e gburu kịta nwe ndị dipendịrị na ya Ọlụchukwu Global Services a ya na ndị ọzọ ya anụburọkwa afa ha mana anyị ma na ha nwe nwecha ndị ha na-enye nri enwe ndị na-arụrụ ha ọrụ enwe ndị dipendịrị na ha enwe ndị tụkwasị ha obi kịta ha kpọgheena egbe gbarụ ndị mmadụ debesịa n'ala openly ọ bụrụ na agbagharazi ngị ọnụgwọ onye ọ na na-akpụsi asị eme na akwamozu a ọ kakwa mma o n'uche m ma ọ bụ na ọ ife afụrọ ka a ga-esi wee mee na iwu ka ọ bụ na a ga-ejerịrị ghasa nya bụ akwamozu ee achọrọ m ịrecall ife a meenụ years ago ekwuona m ya ọ bụrụ na a mụrụ gị site na 2000 wee gbagotaba hmm, gee ntị ọfụma gee ntị Anambra a na-akpọ Light of the Nation today ọ bụrọ ife a ka ọ na-azabu Anambra bụbu home for all mana ọ ife mekata na Anambra ewee neba anya na home for all a sị na a ya-agbanwe ya maka oke na ngwere ma onye ori ma onye ama ma ezigbo mmadụ ha ncha niile na-abịa Anambra steeti e nwere free entrance and free exit ibi ime efesa gị na anọkata sị mba na ọ ya-abụ light of the nation agbanwee ya mana ọ na-adị mma agbanwe egwu agbanwe ọnọdụ ka a gbanwee light of the nation a kedu ife na-eme ọ bụrụ na a mụrụ gị from 2000 gekwa ntị enwena mgbe m kọtụrụ ụfọdụ akụkọ gee ntị ọfụma maka onye amarọ ife a na-akọ ewere ya mee ife a na-eme ife ọjọọ ọbụla nwere expiry date ekwuo na m ya severally sị ejina ife ọjọọ were anya isi onye ọ sọ nya bụrụ ama m ma ị nụgo onye a na-akpọ ofe akwụ ofe akwụ Ọraifite ọ bụrụ na ị nụberọ ya jụọ ese jụọ onye a na-akpọ eke nwe ọhịa onye nke a si Uruagụ Nnewi eke nwe ọhịa jụọ onye nke a na-akpọ Deriko Nwamama jụọ onye nke a na-akpọ Chiejina ndị nke a si ugwu na kpamkpa na Ọnịcha ma Deriko ma Chiejina jụọ maka eze nna ya na dibịa na Nnewichi eze nna ya na dibịa jụọ maka amama ejima ọ nọ na nwaanyị Imo bus stop nyenwa bụ onye debe friza ndị ori na-etinye egbe na nwaanyị Imo bus stop mgbe nwa ebe a ka eke nwe ọhịa ha na-etinye egbe e nwere barber nọ na Amaụkọ na Nnewi enweta 9 point something million na akaụntụ ya oge ahụ early 2000 ka unu wee mara m ma agwa nụ ife m ji akọ akụkọ a barber 9 point something million enwekwazi vulcanizer enweta arụ six rooms and parlor within 3 months vulcanizer nke ka njọ bụ na ọ ha na-eme ife ha na-echechighị echiche azụ a na-emekwa ife ya alapụta ha e nwere Ibeto na Ụga Ibeto Ụga na zone 6 machine parts na Nnewi e nwere osisi ka nkwụ na aba ya na ndị otu ya ndị a m kpọsịrị afa bụcha key people ọ key players na ife na-emegasị oge ahụ mkpamkpa niile na-akpa oge ahụ ndị a bụ key players e nwesị ndị ọzọ m ama akpọ afa ha ndị na-esosi ụzọ ha ọ ndị a niile ji Nnewi Ọnịcha Aba na-ekwu ofe akwụ na-ekwu eke nwe ọhịa na ọtụtụ ndị otu ha ndị nke a ji Nnewi Axis Deriko Nwamama Chiejina na ọtụtụ ndị otu ha ndị nke a ji Ọnịcha Ugwunakpamkpa then osisi ka nkwụ ha bụzi after Bakassi ka ndị nke a bịa terrorize wa Aba Port Harcourt Expressway ọ ndị nke a jizi Aba then e nwere Edi na Nọgụ nke ya bụ controversial issues wee ruo taa a sị na aka ya dị ọcha na aka ya adịrọ ọcha mana e nwe ndị ori kpọrọ ya afa eji wee jeburu ya na ọtụtụ ndị m ama akpọchanwu afa ha eke nwe ọhịa ha bụ ha nwa na-edebe egbe na friji nwaanyị a na-ete krim mbọsị a mụrụ nwaanyị a ọkụ otu a ka ahụ ya si wee na-asụ abụba ụmụnne m e nwe ife m ji wee na-akọ akụkọ a oge e mere ife mee na Nnewi 1998 oge e nwere All State Banks unu jụọ ese ife mee na 98 mgbe a bịara ori na bank road all state bank ụmụnne m ife mee ụdị obi a eji agba egbe akwafu ọbara achọrọ ịma onye bụ onye onye ọna a fụ n'ihu ọrụ akwara ya debe n'ala achọrọ ịma ma nwanne ụdị obi a ka ndị n'oge ahụ nwee e wee gbachaa all state bank na 98 na ọtụtụ bankị nọdebere ya nụ nke ka nke wee mekwazie Tarzan bus luxurious bus si ugwu awụsa wee na-abata e wee so ya n'azụ wee chebiri ya ebe a nọ wee double cross ya na roundabout na Nnewi n'iru First Bank e wee kpọghepụ egbe ife agbara egbe sporadically ife eji egbe wee mee ndị nọ n'ime bus a hai ụmụ nwaanyị naabọ so wee bịa ori a ha kpara isi a na-akpọ Bob Marley agbagide egbe ụmụ nwoke na-eji ụmụ nwaanyị eji hai Chineke meelụ mmadụ ebere ife emego onye ihi ka m bụ na-ege ntị ife a mechaa 98 99 Chiejina emee nke ha side head bridge complete 59 passengers na luxurious bus ka eji egbe wee sụọ akwụ ọ fọ sọsọ mkpụrụ mmadụ one ma one surviveụrụ ya nụ were egbe wee sụọ ha akwụ gbagbucha ha ncha niile after operation a na-eze ndị ntorobịa onye ọna agbafusịa na họteelụ ka ndị mmadụ na-ala ha ọ dị ka ya ebi dị ka ọ na-aya ebi nke Osisikankwụ o ji wee mezie ewee nebara ya anya mbụ Goodluck bụ nke ahụ ọ sịzi nne ya dina nwa i wee nọrọ wee gwa nne na nwa ha dina onwe ha under gunpoint under gunpoint hai cause school bus e buru wee na-akpọ thousands of dollars school bus thousands of dollars kedu ife kpatara ife niile a ji aga oge ahụ ndị informant o so n'ife m ji akọ akụkọ a informant informant ndị a karịrị ha nwa na onwe ha n'ọnụ ọgụgụ ụmụnne m ife a ka a na-eme Bakassi wee wụchaa site na Aba gbadata Nnewi gbagota Ọnịcha Bakassi wee wụchaa hai ewee jide ndị ntorobịa anyị eje bute picture album mmadụ wee fụọ onye ha na-ezu ori na gị na ya na-abọsị ka ọ picture ị na ife ọjọọ nwere expiry date otu o si ekuku ọkụ gaasị ebe niile na-agba aghara aghara na-akwafu ọbara o nwere ife m na-afụ na-abịanụ e nwere otu m na-afụ na-abịanụ ife m ji ezi ozi a bụ onye ruo onye ahụ aka o ji ma ọ bụ na nke ị na-eme adịrọ mma maka anya ya atọ gbaba enwere mmụọ na-eso ana enwe mmụọ na-eso ana i nee anya kịta ịfụkwa ihe onyonyo a na-aga n'akụkụ ebe a ịfụ onye nke eji ya na n'isi ya ife a bụ onye ọchịchị ka eji ife a ya na n'isi ya ka eji ife a negodo ebe edebere ndị a na ebe mmadụ nyere obi mbi anụmasị ma ije toilet o agwọ bata n'okpuru gota kedu ebe ha ya agbaru jebe na achọrọ ije toilet na nwaanyị nọ na nsọ ya hai Chineke meelụ mmadụ ebere anyị na-enweta akụkọ na informant kalịzi informant kalị dịka barber m gwara unu ya na vulcanizer ndị nke a da eje eje oge ama na ha so na ndị informant a na-ekenye ha ego kedu ife barber ya arụgide nwee 9 point something million within a short period egwu abago na nke ntichepụ anya n'ọkwa ya ka m ji wee na-akọ akụkọ a ka uche anyị wee dị ya e nwere so many people ọrụ ha bụ ị na-esu ụmụnne ha imi ife a na-eme n'obodo oyibo unu ama na a na-emekwu ntọ ma na South Africa n'ọtụtụ ebe ndị ọzọ even ma Indian ọ bụrụ ọzọ ịgwa ndị ọcha isuo nwanne gị imi eke abịa buru ya ada m ekwunyere ndị nke na-ebu ntụ o ife m na-ekwuoro uwe isu nwanne gị imi ka i wee fụ na ebubara ya n'ime maybe ọ nọchiri gị ụzọ na ụdị afịa unu na-azụ maybe ọ nọchiri gị ụzọ ebe unu na-eme business ya bụ ndị niile egbugoro egbu kịta ọ bụ na aka gị dị ya inwetago n'ego ị na-achọ ọkwa ya ụwa ezugoro gị ichezọ na ife ọbụna na-eku ume ya anwụ anwụ informant ọ ife a na-arịazi kịta afụgo m ihe onyonyo mmadụ mee wee kọwalụ m mmadụ one eburu ma na Anambra ma n'Imo mmadụ one eburu na ịbịa n'afịa ka ime POS eburu gị informant a na-akpọ na phone kemgbe ị na-abata ị ya ama na o nwe ife ebu n'obi ajụ gị ya ama ndị a na-ezebe aha mmadụ ọ bụ na iso na ndị na-arụ informant ya ime ọfịa niile ejugo ndị ntorobịa anyị ejugo n'ọfịa a na-ebu ndị mmadụ ka a na-akụ azụ na mmiri ada m ekwuzi ife a na-eme ụmụ agbọghọbịa anyị n'ime ebe ahụ jesu mere anyị ebere ana m ezi ozi a wee na-ayọ ndị ntorobịa dịka onye ruo onye ahụ aka o ji maka oge a bakasị bịa e wee jide ụmụazị na-akwọpụ ha isi o nwe ndị nwechara ihe onyonyo a maka a na-eji vidiyo na-ese ya oge ahụ enwe ndị mechara the coverage ifu ebe a na-egbu ndị a ifu ebe a na-ahịkwa ha onu were egbu ha ebepụ onye ọbụ isi ewee wụọ ya fuel wee gbadaa ebe a ya akpa ya machis emere a na-akpọ mma n'ana lacha ọbara si ebe ahụ muvuo uje ọsọ wee gbaa ọsọ gbara ihu gbaa azụ ma awada obosi ebe a niile ọnịcha mkpọ o nwe ndị gbapụcha gba na Benin Republic ndị niile na-eme ife ọjọọ otu m na-afụ a bụrụ bakasị ka ha na-achọ ịza maka ife ife emego otu a m na-agwa unu m na-afụ a na-egosi m ọ bụrụ bakasị ka ha na-achọ ịza mana ana m ayọ ụmụnna ka e wepụnụ aka n'ife ọjọọ na ya akwafugo ọbara maka ọ bụrụ na o si etie otu ahụ ọ dịkwa oge ahụ ọkwa otu mma ọ ya adị ma ọ karịa maka onye ọbụna aka ya dị n'ọbara ma ị kwuru ekwu ma ị gbara ama as far as na ị dị connected to bloodshed a ya enwesị gị na ọ ya adị egwu ife m ji ayọ ife a bụ onye anwụna ma ibe ya efuna biko anana mmadụ ego naa ya ndụ ya ka anyị jeenụ gbanụ mbọ na ejiri ife amarụ ndị igbo ndị wọrọ ibido kidnapping a ha emerọzi ya na ụdị a and ha adị emezi ya wee gaba nta abụrụ aka ọrụ igbu mmadụ ejiri ya mara anyị onye egbuna mmadụ ma mmadụ egbuna ya akụkọ m kọ zuru iji wee kụzi ife were ya wee chegharịa obi ka anyị meenụ be nna ka ọ dị mma obibi anyị ncha ya atọ gbapụwa ị ya ebi sọsọ gị